so ụmụnne m afụrụ m ndị be anyị na-akọmplen na na soshal midia na-asị na ndị igbo be anyị adị agbazi bọyị na ụmụaka igbo be anyị adị agbazi bọyị mana ịgba bọyị bụ ihe eji mara ndị be anyị na mbụ and ịgba bọyị na-efevọ ndị be anyị yes n'eziokwu ịgba bọyị wụ ihe eji mara ndị Igbo be anyị na mbụ and ịgba bọyị na-efevọkwanụ ndị Igbo be anyị mana ọ bụrụ na ị bịa lezie anya ee eh, ị ga-afụ na tupu ihe ịtọ ọrụ ịtọ ọrụ a ebido wuwe ewuwe na be anyị ị ga-afụ na ịgba bọyị ebidogo nwewe ụgba na be anyị ịghọtara ịgba bọyị ebidogo nwewe aha ọjọọ na be anyị mgbe ọ na-awụzi mmadụ gbachazie bọyị ihe oge ị ga-ewepụta mmadụ ga-asa gbara mmadụ bọyị for 5 years 6 years 9 years at the end of the day ihe ọ ga-ebuzi erewa akụkọ ọjọọ ịghọta mgbe ọ na-awụzi ị fụ mmadụ 10 gbara bọyị four n'ime ha bụ ihe e duru edu or five n'ime ha bụ ihe e duru edu ndị ka ọzọ edudu ha edu ndị ka edukwanụ edu ole n'ime ha ka eduziri eduziri eduziri ọfụma ndị ka ọzọ eduziri ha ọfụma so the thing mere ndị be anyị ebidozie na-agbara ịgba bọyị ọsọ ịgba bọyị na-enwezi aha ọjọọ na be anyị ịghọta n'oge mbụ ama m na ndị ndị e nwekwara ndị ndị ndị ọga dị njọ mgbe ahụ mana adị m sure na ndị ọga dị njọ bif- m na mbụ akarịdị 10% mana ugbu a na ndị ọga ndị ọga na dị njọ na-akarịziri 50% sef Ịghọta? agbachazie bọyị ị ga-anawa aka ọjọọ and a na-ebute stori ka a ebute stori ka ọzọ ịghọta o nwekwa ndị ọga dị good o o nwekwa ndị na-agba bọyị gbachakwa e duo ha n'udo mana ndị a na-adị eduzi edu ka nnukwu ịghọta in fact ụfọdụ na-emezi sef kama ọ ga-awụzi na ị ga-aga gba wepụta taịm nwa six years nine years gbaa- gbala mmadụ bọyị ụfọdụ na-agbacha 10 12 ịgbacha at the end of the day ọ wụrụ aka ọjọọ ọ wụrụ stori ọ bụzi na onye ahụ lazie famili ya ga-afụzi ego o ji eji ha enyere ya aka onye ahụ alachi back to nothing bidokwa ụwa n'isi tawa ahụhụ ị fụgo so ụfọdụ na-emezi kama ọ ja-awụ na ị gara tụfuo taịm ahụ for nothing ọ ka mma na ego ahụ ị ga-eji ihe that years ahụ ị ga-atụfu nga ọ bụ na ndị famịlị ha ga-erezite nwa ego ha rezite ego gazie kwụọ ụgwọ onye ahụ agazi mụọ ahịa ahụ amụọ kwụọ ụgwọ as onye bịaziri ịmụ ahịa ị kwụọ ụgwọ amụọ onye ya dị ahịa ọ wụzie nwere ike ịma ọ ga-espend six years or nine years o nwere ike ọ wụzie na ọ four years or three years ka o etekiri ya mụọ ya mụta ya ya lawa Ịghọta? ọkwa na ha achọ mụọ na ọrụ ọzọ ọ mụrụ ọ gara gara rụọ ọrụ ọzọ Ịghọta? so ele ya m jiri ekwu ihe a. so m jiri ekwu ya wụ na ọ bụrụ na a na-eti ọnụ na ndị be anyị na-adịghị agbazi bọyị ọ dị mma ọrụ ara ọrụ mgbado ọrụ akwụkwọ ụwa a na-atụzi mmadụ ole na-atatakwa n'ego n'ụlọ akwụkwọ mmadụ ole ụfọdụ many majority of people of boys be anyị na-achọ ọrụ sef dị frustrated na street ụfọdụ na-achọ ebe ha eti isi ụfọdụ na-achọ direction ndị ndị ga-adirect ha the right way ịghọta so ọ bụrụ na ihe dị mma majority of people ga of boys be anyị ga-alachi back to ịgba bọyị or ịmụ ọrụ aka ha nkụ ịghọta mana a sị na a na-eti ọnụ na na na ụmụaka guys be anyị na-adịghị agbazi bọyị a na-etikwa ọnụ na ndị ọga a na-agbara bọyị maka ọ ha ji isi mma ka ọ ghara awụzi ọ ga-awụ ezigbo fuck up na mmadụ tufucha that kind of years macha servecha mmadụ at the end of the day ọ wụzie nonsense ịghọta Eh, so ọ ya bụ ihe m sị ka m kwupụta bụ so a na-eti ọnụ n'ịgba bọyị a na-etikwa ọnụ na na ndị be anyị na-ada agba bọyị a na-etikwa ọnụ na ndị a na-agbara bọyị agba maka ọ ha ji isi mma ịghọta share ozi a